Bhuaigh Naomh Iósaf, Aonach Urmhumhan a dtarna Corn Uí Artaigh le trí bliana anuas i mí Eanáir, agus ag an deireadh seachtaine thugadar aghaidh ar seaimpíní Laighean, an scoil iomráiteach Coláiste Chiaráin Chill Chainnigh, d'áit i gcluiche ceannais Chorn an Chrócaigh. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Tógtha ceann gairid scaoilte amach chomh fada le Larry Phelan agus deis anois ag Coláiste Chiaráin a chinntiú an brú atá curtha ansan ag na tosaithe ó Choláiste na mBráithre Críostaí in Aonach Urmhumhan agus deis anois ag Coláiste Chiaráin an ceann san isteach sa lár. Níl siad ag fáil oiread agus soicind nuair atá seilbh ansan acu. An ceann seo smachtaithe go hálainn ag Johnny Grace agus deis anois ag an lánchúlaí, sin é Darragh O'Dwyer ó Chill an Daingin. Ar ndóigh, go leor clubanna i dtuaisceart Thiobraid Árann, is ann atá an scoil lonnaithe. Deis amuigh ar taobh líne ag Éanna Tucker agus an ceann seo laistigh den chúl arís. Más ea, gach aon cheann atá curtha isteach ón imirt agus an sliotar ag an déanach. ansan. B'fhéidir go bhfuil deis ansan ag Naomh Sheosamh. Tá seans ansan ar chúl ó, mí-ádh an domhain ansan ar Patrick Ryan. Caithfidh sé bheith sásta an cúilín a bheith aige leis an poc amach ag Paddy McCormack. Roghnaigh teacht thíos fúinne leis an gceann áirithe seo agus deis ag an deireadh ag Eoghan Doughan. Smachtaithe go deas aige siúd. Cabhair ag teastáil b'fhéidir ag an deireadh. Tabharfaidh sé fé iarracht é féin. Ceann contúirteach ag tuirlingt istigh an cúl báire ag teacht amach fad na talún. Glanta ansan ag Cian Dermody agus ag an deireadh tá an clúdach thar n-ais ansan go maith ag Ben Nevin agus glanta ag Coláiste Chiaráin diaidh ar ndiaidh ag feabhsú. Ben McEvoy anois ag teacht isteach san imirt. Thar n-ais chomh fada le Ben Nevin agus beagán d'útamáil ansan agus bronntanas seilbhe é sin. Thar n-ais, deis ón dtaobh líne ag Joe Dwyer agus tá sé aige! Fuair sé buille déanach ansan chomh maith. Ach tá an cúilín ag an deireadh ag Coláiste Naomh Sheosamh. Gan a bheith iontach i measc na dtosaithe go fóill, am fós le dul. Bill McDermott arís. Iománaí maith is ea é siúd go cinnte, isteach chomh fada le Louis Raggett. An lánchúlaí ag teacht isteach ar an imirt ansan. Deis ansan ag Ned Spellman. Arís na cosantóirí in uachtar istigh ansan. Agus seans arís ansan. Deis níos fearr anois b'fhéidir ag Diarmuid Behan ag dul tríd. Deis íseal agus stop atá! Tá an cúl ag an deireadh! ag Jake Mullen an lántosaí ós na Seamróga i mBaile Héil agus i bpreab na súl an bhearna thar n-ais dtí péire gluaiseacht an-mhaith, pas amach go dtí Diarmuid Behan ansan, agus Jake Mullen le urchar de chúl ansan, anois, b'fhéidir go gcríochnóidh siad le ceann amháin eile, Diarmuid Behan arís, pas imithe ar strae agus tá seans istigh ansan ar an dtaobh eile ag Joe O'Dwyer, tá sé chun tosaigh ansan agus cosantóir i bhfad uaidh, O'Dwyer, O'Dwyer fós ag dul, seans ansan ar chúl, oh! sábháil! den chéad scoth arís istigh ag Keane Dermody, an bheirt istigh sa chúl ag déanamh a raibh san domhan agus deis glórmhar ansan ag Joe O'Dwyer ar chúl. Ar nós tuirne an chluiche leathcheannais, Coláiste na Toirbhirte ó Bhaile Átha an Rí ag imirt i gcoinne Choláiste Naomh Flannáin, cluiche a thosaigh níos déanaí, deis anso ar chúl, an ceann seo curtha isteach agus tá sé ag an deireadh ag Éanna Tucker. Sárchúl ar fad ag Naomh Sheosamh. An pas cliste isteach chuige. Dhein sé spás dó féin istigh ansan agus ní raibh ach rud amháin ar a intinn, ceol a bhaint as an eangaigh. Dhein sé é sin. Anois déanta go maith ansan ag an lántosaí Jake Mullin. Cúl aige siúd sa chéad leath. Fé bhrú. Mullin agus b'fhéidir scór an chluiche. Bhí sé fé bhrú. Amuigh ar an dtaobh líne. Uillinn ghéar go maith. Ach scór den scoth agus an bhearna thar n-ais go dtí péire arís. ansa tráthnóna tá siad trí chúilín ar fána ach am fós le dul. Ó, níor dhein sé an tógáil cheart arís leis sin. Tá cead é a bhualadh fan na talún dar ndóigh. Arís cúpla deis caillte. Bunúsach go maith agus an buntáiste anois thar n-ais le muintir Thiobraid Árann iad ag déanamh go maith. Le blianta beaga anuas i gComórtas Corn Uí Airt i gComórtas na Mumhan, dar ndóigh, Craobh na hÉireann buaite anuraidh ag Scoil na mBráithre Críostaí, Dhurlas Éile anois ar an mbóthar agus ag déanamh tríd ansan tá, Darragh O'Dwyer an sliotar curtha tríd, contúirt istigh ansan, bhfuil deis ag Tiobraid Árann agus tá an tarna tríú, tarna cúl acu go deimhin, tá críochnaithe ag Joe O'Dwyer agus buille marfach is ea é sin, sárchríoch aige siúd, bhí sé san áit cheart. Pas sin beagán in iomarca agus an bhfuil le déanamh é sin a smachtú? B'fhéidir go mbeidh an tarna deis ansan ag Coláiste Chiaráin. Tá sé curtha trasna ansan dtí Jake Mullen. Cuimhnigh fuair sé cúl díreach roimh leath am. Curtha isteach ansan dtí Diarmuid Behan agus, bhuel, tá luas aige. Dul chun cinn maith déanta ansan ag Behan. An pas thar n-ais ansan agus deis b'fhéidir ag Conor McEvoy. McAvoy, tá siad sásta bheith foighneach agus na cúilíní a ghlacadh ansan an t-ochtú cúilín ansan tráthnóna ag Conor McAvoy. Bheadh uathu buille saor a ghéilleadh ach oiread agus ag an deireadh, Scoil Naomh Iósaf, Scoil na mBráithre Críostaí ó Aonach Urmhumhan, cúilín chun tosaigh ach seilbh thar n-ais agus seo b'fhéidir cúilín an chomhscóir an ceann san ag Barcoe! Agus tá sé aige! Tá sé aige! Cad é mar chúilín comhscóir! ag an gcaptaen ó Chlárach nuair a theastaigh, tá sé ag muintir Chill Chainnigh. Táimid don tarna bhabhta tráthnóna ar comhscór agus tá gach dealramh, agus cuma ar an scéal anseo, go mbeidh am breise ag teastáil chun na foirne seo a scarúint óna chéile. Bhuel, b'fhéidir go mbeidh imirt amháin eile. Tá deis amháin eile más ea. Anois tá crot Scoil Naomh Iósaf caillte ar fad agus an bhfuil, b'fhéidir, deis le buaiteoir anseo tráthnóna, ceann contúirteach ag tuirlingt san áit. Tá sé aige! Imeartha isteach sa líontán! Píosa scil den chéad scoth ansan ag Dan Carroll. Cad é mar chríoch ansan ag a choláiste! Chiaráin, Sin iad na maistrí nuair a theastaíonn. Dó a hocht déag le dó a cúig déag, ní chreideann muintir Thiobraid Árann thíos fum céard atá tarlaithe anseo, bhí an cluiche seo acu. Agus, bhuel, b'fhéidir go bhfuil deis déanach amháin eile anois ag Scoil na mBráithre Críostaí, é ina ghorbhún, cúl nó dada, sin é, é, curtha isteach ansan ag Darragh O'Dwyer. Ach arís tá Coláiste Chiaráin in uachtar agus sin é an fheadóg dheiridh séidte anseo. Cad é mar chríoch! Cad é mar dráma go deireadh amach ansan agus Dan Carroll an laoch gan cheist ar bith do Choláiste Chiaráin. Tá siad ag ceiliúradh.